ụmụ nwoke chọọ ịnụ nwaanyị bịa nso ụcha ntị ka m gwa unu okwu maka unu ana-emeke mistake emechi unu kpesebe mkpese ọ ka mma na unu gbochiri ọya karịa ọgwụgwụ ya ọkwa ị fụ m ma-agwa gị ụdị nwaanyị ị ma-anụ ịnwakwana anwa menye ị nwaa anwa menye ị ga-atọ na mkpese and high blood pressure ga-ada gị and ị ga-emecha daa ogbenye and unu nwee ike mechaa gbasaa so ị nwara anwa mee ụdị mistake ahụ ka ị sachaa anya mmiri ma ọ bụrụ na ị gee m ntị just gee m ntị ịghọtago nwaanyị ọbụla amara asụ igbo bụ onye igbo ọ bụ fake life ka ọ na-ebi nne ya na-ebikwa fake life ọkwa ị fụrụ ya so ọ yara emekenwu good wife ọ yara amakwa esi nri ọ yara ama asọpụrụ gị ọ ma-adị na-ama na-eku nwa na-echekunete ezinụlọ ọ ga na-aghasa aghasa ọ ga na-aghasa aghasa kama ọ ga na-abụ odozi akụ ọ ga-abụ ọghasa akụ ọkwa ị na-anụ ya ee ọ yakwa ama na o nwe ihe nwaanyị igbo na-asọ nsọ ọ yara ama omenala ọ yara ama culture unu ahụ ka ọ dịkwa nwaanyị a nwaanyị igbo na-ete ude bleaching cream ọ bụ fake life na-akpatachi ya ọ bụ fake life ka onye ahụ na-ebi ma ị bụrụ nwaanyị igbo na-ete ude anya gị dị n'elu i debere anya gagaraga and ị bụ onye oshi ị ga-ezunwu ori maka one aka i si gaa na-aghasara di gị ego welu chemical na-awụ n'arụ welu chemical na-awụ ka ị dị ka ndị ọcha mana ị bụrọ ndị ọcha ị ma na ị bụ fake person ihe ị ga-eji mara nwaanyị ị chọba ịnụ ya ma ị chọba ịnụ ya ee sị ya chịta foto gboo enye mgbe ọ dị ka 15 years ya chịta foto ahụ ọ chịta ya ị fụ ka ọ dị ọ bụrụ na ọ chịtanwurọ foto ahụ ị fụ ka ọ dị just nabata ya keji enye debe ya n'ụlọ napụcha ya ude ya niile saghachi ya akpa ya chịkọrọ ude ya niile zoo enye kpọchie nye na akpati suchie nye sị ya emetụzina ude ahụ aka jee gotelie ude mara mma abụrọ bleaching cre ihe ị ga-eme bụ ị jee gotelie ude mara mma abụrọ bleaching cream ị sị a ya tebie o tee enye for one good month o tee enye for one good month colour ya ka remain kwa the same yes ị mara na ọ bụ colour ya maka ị nụbata ya ego ị ga-eji na-azụ ụmụ gị na-enye ụmụaka gị nri na-amanage onwe gị o welie na-anya chemical n'arụ ya welie na-anya chemical n'arụ ya o nwee ike ude agbachaa ya ọkụ butelie cancer ị na-ebugharị and anya dị ya n'elu and ọ ga-agba n'ilo ụdị onye ahụ ga-agba n'ilo onye na-ete ude Genevieve ọ bụrọ oji ka ọ dị o win Miss World ee eh, ịna edo

ị sị na ọ dịrọ mma ọ bụ ịgọnarị onwe gị ọ bụ anya ịdị gị n'elu ọ bụ oke ọchịchọ ọ bụ mmadụ ịdị na-eme wawawa ka onye ala ya bụ ọ bụ ịchakasịcha anya ya ibi ndụ asị ọ bụ deceit ọ bụ deceit ị dịrọ ọcha ị sị na ị dị ọcha ị bụrọ onye ọcha ị sị na ị bụ onye ọcha ọ bụ deceit ọ bụ ihe mmadụ nwere anara eju ya afọ and ihe onye ọbụla nwere anara eju ya afọ ọ ga-ebido zube ori o zube ori a ga-ejide ya gbaa nya ọkụ o nwerọ ihe mebiri mmadụ ka ori ma ọ bụ onye na-ayọ oke nyọnyọ ihe mgbe niile nye m nye m nye m ọ na-ayọ achọrọ m nke achọrọ m nke achọrọ m nke ọ bụ onye ngana o nwerọ ihe ọ chọrọ iji aka ya bitụ ọ chọrọ ka ị na-enye sọsọ ka ị na-enye ka ọ na-ereceive ọ chọọkwa ka ọ na-enye mmadụ ụdị onye ahụ na-ebeli anya ikwene ka ị nụọ nya ị nụọ nya ọ ga-enye gị nsogbu na life gị